Pamene tikukumbukira zaka 59 zodzilamulira patokha, ndikupanga timavidiyo tingapo toyankhulapo za mavuto ena amene tili nawo. Ndapanga vidiyo yokhudza nkhani za magetsi nde nkhani iyi ndi yokhudza chiwerengero cha anthu. Amalawi tachulukana. Amalawi tikuyenera kupanga ajenda yochepetsa chiwerengero cha anthu. Panopa ma figures amene alipo.

40 million mmene tiziti 2050 tizakhala ndi anthu 45 million ifeyo amene tili panopafe ine panopa ndikukwanitsa zaka 37 tichiwona chiwerengero cha anthu aku Malawi chikusanduka anthu awiri kwa mmalawi aliyense amene alipo panopa pakhalanso mmalawi wina kusonyeza kuti tikhala ndi double ndi almost triple chiwerengero cha anthu amene tilipo by 2050. Amalawi dziko lake liti? Tiyeni tipange ma agenda oti tiyambe kuchepesa chiwerengero cha anthu. Kodi ndikuneneranji izizi? Nkhani iyi ya chiwerengero che akamaikamba azungu, akamaikamba amabungwe, anthu ena ama amapsa nayo mtima amaona ngati kuti ah ndi asataniki ena ake akufuna atithetsere mtundu wathu chani komano ifeyo amalawi patokha Tiyeni tiganize mwakuya. Kodi tikufuna population yathu iyi, chiwerengero chathu titani nacho? Number one, tili ndi achinyamata ambiri. mm, I think panopa ti- ti- tili ndi chani almost 20% mm, ndi ya achinyamata amene ali ndi zaka 20 kupita pansi. Komano kulibe ntchito, kulibe ma factory, eh, anthu sakupitanso ku sukulu, sakuwapasa training yoti chani nde azitani, you know, kusogoloku nde tizikhala ndi anthu ambirimbiri, if gulu lathu la late ama 1980s ndi panopa likuthamangira zaka 40 nde likubwera ana ama 90 ana ama 2000 nde kuli chipwirikiti amene anaona ka video ka nzungu winake atawuluka kuphiri la Mulanje atatera amene kunali ana eh. kunali ana ngati ka ngati ngati ti, ti, ti, nsomba mm. kodi tikuganiza kuti tizipita nazo kuti iko zimenezizi kadziko kathu ndi ko- ka- kochepa kuchokera ku Mchinji ukafika ku Salima mm. pamenepapa utha kumenya 100 kilometers basi kadziko kathu kuchokera ku Nsanje kupita ku Chitipa siikwananso ndi 1000 uh, kuchokera ku Nsanje kupita ku Chitipa siikwananso ndi uh, 1500 kilometers yomwe kadziko kathu nde pali mapiri pompo mm? pali zigwa pompo pali mitsinje pompo nde kuli malo ena ake oti siungalime pali nkhalango pompo pali, pali anthu tikhalenso konko tidzikalima kuti ndiye tikungopitiriza kugawana kadzikoko kugawana kadzikoko nde kusogoloku tipeza mavuto nde chiwerengero chathu chimene chikuchulukachi amalawi tikuyenera kuchepetsa chiwerengero a agogo aineyo anali ndi akazi awiri mm. anali ndi ana kumenekoko 10 plus mm. then kunabwera abambo aine abambo aine anali ndi ana 8 mm. ndikuthokoza kuti ana adzukulu a ine azi, ine ndilibe mwana eh? Eh, akulu anga ena alibe mwana mng'ono wanga alibe mwana you know? amene ali ndi ana amenemo ndi awiri mmodzi eh? zosangalatsa kwambiri kuti anthu ena amene tapitako ku sukulu nkhaniyi tikuimvetsa kuti zijazi zoti kalekale pachete zoti amenewa abereke ana 9 nanga si anthu amafa kwambiri kunalibe katemera chakudya chinali chochepa ndiye anthu ena amakhulupiriranso za ufiti ndiye kuti ukabereka ana 9 amwalira 5 ukhalabe ndi ana chani 4 ana 4 aja adzikuthandiza kumunda munthu amene anali ndi ana kwa tumbuka ukakhala kuti uli ndi ana atsikana ndiye kuti anthu ozakwatira ana amenewa akubweretsera ng'ombe ndeti iweyo ndi dolo ukakhala ndi dziana dzamuna kumenekoko ndeti mudzi uzikula anthu azikuopa ndiye kuti mukapita kumunda kuja ana akuthandiza kaya nthawi imene ija a- anthu amalima fodya ndi ana ndiye kuti pakugalauza zamafana kumenekoko pa nyumba ponunkhira bwino ndiye kuti pali dzianthu dzambiri mm? ndiye kuti kalekale paja anthu kumakhala dzinkhondo anthu odutsa chanichani mumangoyenera mukhale ndi ana ambiri koma amwene panopa nyengo yasintha kale pajeti mukakhala kuti dziko limene mukulima kapena dziko limene pali mudzi wanu laguga mumangopita ku phiri lina mumangopita ku dera lina anthu ife tinachokera ku congo tanzania timayenda kuti tafika apa kudula mitengo kudzalapo chani eh? nthaka ikaguga tikupita kwina mm. kumene kokonso panopa zimene zija zinatha panopa pamene mulipo nde pano simpitanso kwina kam- kamudzi kamene koko ndi kuti muzikongogola muzikongogawa muzikangogawa ndi kubweranso anthu ena akugula malo amenewo kodi nde chiwerengero chimene chikubwerachi tidzatani nacho Mm. nde kukubweranso anthu ena ake oti sakuphunzira anthu ena ake oti sadzapereka ndalama ku boma koma iwo aja akufuna mankhwala aulere, akufuna kupita ku sukulu zaulere, misewu azikonza ndani eh? ndalama zimene zizi zizipereka ma social services oti anthu amene akubwerawo azikagwiritsa ntchito ndi ndani mm? ndiye zikupezeka kuti boma likuyang'anayang'ana misonkho kuti ti- tidule misonkho yambiri kuti anthuwa azipitabe kuchipatala ndikuti anthu akungobereka mwana akungobereka ana ngati mbira uku akudya uku akubereka uku akudya akubereka osadziwa zoti kodi mankhwala amene akugwiritsa ntchito kuchipatala ndi andani Eh, dzino kungopita kuchipatala Mm. A- aspirin kungopita kuchipatala kodi akulipira ndani zikumapezeka kuti panopa cha Mm. anthu aku america akubereka ndalama kumatilera ifeyo si abale athu achina Bill Gates aja nkhani za ma arv zi, nkhani zi- ma- malaria ndi, ndi usikiti womwe mm, akupereka ndi azungu kodi ifeyo amalawi tikuganiza kuti kumeneko ndiye kukhala mm? ine ndikufuna ndiyambise mchitidwe wina akuti munthu aliyense azikhala ngati mmene amakhalira azungu Mm. aliyense azisamalira banja lake inuyo mukabereka ana 5 Mm. bwerezaninso nthawi ya- nthawi yakale ija sitimadziwa eh, zimene sitimangopanga zinthu ko- ku- o- kunali matenda nthawi ija kunabwera ena kuzatiuza kuti zimene zisiyani chani eh, panopanso zachiwerengerozi panopa amwene sizifunika munthu kumatiuza tikuona tokha zimene zikuchitika mafigala tili nawo Mm. tikamaberekanabe chonchi 3 chaka chilichonse by 2050 tikhala ndi anthu 45 million okay tadziwa zimenezozo panopa u- tisiyiretu mm? kuyambira panopa munthu amene azibereka ana kuchipatala azilipira komanso osamangobereka ana pakufunika kukhala njira ina yake yotinena kuti okay mmalawi yense atha kubereka ana awiri mm? koma wachitatu uyo aziberekedwa pokhapokha inuyo ku ku ku ku bank kuli 5 million yoti simu simunaigwire kwa zaka 5 chifukwa choti amwene anthu akubereka ana z kudalira kudalira misenkho misonkho imene atapereke anthu ena mm, ndi zimene zikupangisa katangale kuti azipita pasogolo zimenezozo chifukwa choti malawi wasokonekera sizikuoneka zoti zikuchitika ndi chani anthu op- o- osa, opanda phindu ndipo ifeyo anthu akuda aku malawife sitili special tu ndife afupi mm? siife anzeru kwambiri sitithamanga kwambiri sitiphunzira kwambiri ndikuti pa dziko lonse lino sitikupereka phindu kuti chani ku malawi kuno sitimalimaso zinthu zoti dziko lapansi likupindula nazo ndiye ndife milomo ndi, ndi, ndi, ndi pamtumbo chabe tikungodya zinthu tikungonyera tikungodya zinthu tikungonyera tikufuna zinthu kuchokera kwa ena mm? olo kuti ku- ku- madzi akuchitsime amene tikudikira anthu ena akadzatiuza kusiya kunyera kutchire tikudikira anthu ena adzatiuza ndi amabungwe akutitenga ngati zitsiru amwene kutiuza mm? tili maposta kunja kwa dziko losauka tikafuna ndalama cho- Iyayi, ifeyonso tili ndi ubongo tikuzidziwa zinthuzi ndiye kukufunika anthu amene ali ndi mphamvu ayambe kupangapo kanthu mm kunena kuti ok kufikira panopa timalekelera koma panopano pakufunika political will ngati kulibe ma factory ngati kulibe ntchito ngati kulibe industry ngati kulibe malo ngati kulibe chochita Chifukwa chani kukuyenera kukhala anthu nde zisiyike zimenezozo anthu ayambe kutani kuchepa enafe tayambisa kale ine panopa ndikuthamangira zaka chani zaka 40 ndilibe mwana olo ntayamba kubeleka panopa ndekuti ndingobeleka mmodzi mmodzi awiri olo nta osabelekaso bhobho koma amwene ineyo ndikukhala mBlantyre muja papole paja anthu akataya dzinyalala kumabwera ana eh, ana kuchokera mulimbe ana okhala pasi pa mabridge tinali timafana nthawi imene ija kuzadya zoto- zotoleza zija mudzinyalala ndaona ana amene aja akukula amene nalembapo nkhani ina yake mu ne- mu- mu- mu newspaper ndaona ana amene aja akukula panopa mblantyre muja bwa anthu amene akupha anthu, anthu amene akulanda zinthu ku Ndirande kuja ku stadium kuja, sungangoyenda wamba wamba kumene kuja galimoto kungokuwonongekera ndiye kuti uli m'madzi. Ndi ndani? Ndi ana amenewo. Hmm? Anthu ali akuchokera muchani mu, mu, mu, mu, mu mulanje umu kubwera mlimbe muja kuv- kusowesa mtendere mlimbe muja kungoda mm? ndikuti basi ngati ukuyenda ukuyenda ku baghdad mm, mundirande muja ndikuti muli chipwirikiti anthu alibe chochita ndi azidya chani eh, mu- malo sosiyawo kuyenera kupereka lendi mukachere muja amwene mahule mpakana zaka 13 utha ku- utha kumpeza chifukwa chani tachulukana amwene ku joni kuja eh, ndikuti mangochi yonse yalowa joni mzimba yonse kumuzi kwathu ife kumlowe anthu ndikuti angomaliza standard 8 akuganiza zopita kuchani Joni, dziko la eni, ndiye amatimenya makofi kumeneko, amatithamangitsa kumeneko, amatibaya ndi mpeni kumeneko. Komanso ndi ife amene tikusokonezanso dziko la eni ake kumene kujako, anthu akuba ndi mfuti, anthu ogwiririra ena ndi ochokera ku Malawi. Kodi zimenezi ziti zi- zitipindulira chani? F- Tsogolo lathu ndi chani? Mm? Tilibe vi- ah, ati Malawi 2063 kodi mu- mmene momwe muli chani? Mukuyenera kukhala agenda yochepesa chiwerengero cha anthu. chifukwa amalawi tachulukana amalawi tilibe plan amalawi olo tiphunzire mukumbukira achipatala anatulutsa ka vacancy kuti mungobwera mudzapange ma interview amene kunali anthu mpakana anthu anapondana kunamwalira anthu kumene koko chifukwa choti anthu akupanga timakosi mu lilongwe ta community and rural development ta hiv management ntchito zake ziti ntchito zake ziti ndi ma ngo akubwera kumakhala zokuti NGO os- a a NGO aja ndi- ndikumalembanso anthu ambiri kwambiri kuposa boma Mm. nde chitukuko chake chiti sichikuonekanso m'balaka m- anthu adakalibe omwe aja solution yake ndi kuchepesa chiwerengero tachulukana amene tilipo tiyeni tisaberekane ngati kuti tatumidwa panopa kuli zakuchipatalazi kubereka mwana mmodzi awiri akula ndithu amenewo ngati mukumusamalira bwinobwino komanso mukabereka mwana mmodzi ana awiri chisamaliro pa ana amenewo chikhala chambiri mm. komanso sizipangisa kuti malo amene alipowo tithotholerane tithotholerane ngati kuti ndi chani ndi, ndi kabuledi kakumanja ndiye tiyeni chonde anthu amene tili ndi mphamvu, ma MP athu, anthu oganiza aku National Planning Committee, agenda yochepesa chiwerengerochi ikhale number one. Tisakhale ngati aku India. Aku India ali ndi anthu angati? 1.4 billion akuthamangira 1.5 billion umm. Kumapezeka kuti chapompano zaka 10 zopitazi, kumapezeka kuti anthu 600 million, almost Africa yonse ku. alibe ndi chimbuzi nde amangonyera mumsewu amwene ndi anthu aumveso kwambiri kumene kuja amangonyera mumsewu eh, amangonyera mumtsinje akamwalira ama, amatenga anthu aja kungowataya munchi- mumtsinje wawo uja pezeka kuti panopa ku delhi ndi city imene ili polluted kwambiri pa dziko lonse lapansi mangobwera ziutsi zina zake mtsinje wawo uja wa, wa, wa ganges ndi uli polluted kwambiri pa dziko lonse lapansi mm. muli dzimabacteria anthu akungotayamo dzinyalala nde kuli ti- ti- timafactory akungotaya zinthu akuwononga zinthu zimene akudya zonyasa ndekuti muli chani muli dzimachemical zimene chifukwa choti chiwerengero chakula alibe nacho plan at least india ija ili ndi plan panopa mafactory ambiri ali- akubwera ku indiako ndekuti azilemba anthu ntchito mm. chifukwa choti ka population kaja ndi kophunzira pang'ono zikusiyana ndi anthu ngati ku china ku china kuno kuliso anthu 1.5 billion chiwerengero cha anthu amene anapitako ku sukulu ndi 100% aliyense amapita ku sukulu kunoko mm. akapita ku sukulu chonchichi ndikuti ukafuna munthu oti akukonzere magesi ndi umpeza ndiye kuti mafactory azibwera kuno komanso boma la kuno limapanga plan mm. limapanga plan kuti kodi anthu amenewa tiwapanga deal nawo bwanji mm. Ti- ti- ti- ti- chakudya eh? cha- ti- ti- kulima njira zamakono chani koma ife sitinafikepo pamenepopo tilibe plan imeneyo zimayenera kuyamba kaye ndi zimenezo kukonza kaye kuti chakudya chizichokera kuti misewu, masukulu, dzipatala. Kenakono mutha kukula no chiwerengero koma tilibe ndi zimenezo amwene ayi ayi kumuzi kwathu kuja panopa kuli zipatala kungofika pa pa mlowe mm, msewu watha kuchoka pa mlowe kufika Nkhata Bay kulibe msewu chipatala akuyuzabe chani ma wireless message over over over eh, ab- a Moron Mbaya amwalira over Ii asiyeni amene waziwola tilibe fridge over kumapezeka kuti kuchipatala cha Kamuzu ati ha anthu akununkha kumochale chifukwa choti kulibe chakuti napanga interview doctor waku wakuchani waku waku waku Kamuzu college kuchipatala cha cha Kamuzu ku Lilongwe akuti hii siti ma operation panopa siti kupanga kaye kulibe ma gauze ma bandage omwewa akusowa kumadalira aku norway aja kudzatimangira chani kudzatimangira mahostel ku, ku, ku, ku, ku medicine panopa zikupezeka kuti madokta aja ati salary ina akulipira ndi akuti akuti ifeyo tinapita ku sukulu yaulere Ama- amalipira ndani a canada a danida ndi amene amapereka mpha- chani eh, chi- chi- chi- chithandizo kuti anthu apeze madzi Escom tikudikira america yo millennium challenge eche iya tisapange choncho magetsi tilibe hmm? ndiye ngati mphamvu za magetsi nzochepa kodi chiwerengero chikukuliranji hmm? chiwerengero chikukuliranji ngati anthu alibe chakudya chiwerengero chikukuliranji ngati malo ochepa chiwerengero chikukuliranji hmm? security ya anthu kusogoloko hmm? panopa mu Lilongwe zikusintha kale zinthu ze pezeka kuti kungoyimisa galimoto anthu anthu akufuna ka laptop ndi kuti kungokhala ndi foni yabwino ndi kuti mwina akuyiyang'ana imene ngati kuti impasa chakudya iya zinthu zimayamba ndi chani population sindikunena kuti chani ifeyo chani ineyo ndikunena zimenezi ndilibe ndi mwana koma ndikamayang'ana mm, ndikamayang'ana azinzanga ndikamayang'ana anthu ena at least anthu amene tapitako ku sukulu amanena kuti ukangopitako ku sukulu pang'ono sumakhala ndi ana ngati kuti ndiwe nkhumba komano anthu akumudziwa mm, anthu akumudziwa tisafere iwowo mavuto awo kumeneko kusadziwa kwawo kalibe makondomu kalibe njira zolelera mawa zizatikhuza ifeyo sakuonera video iyi koma ifeyo tili ndi mphamvu zopanga malamulo onena kuti no kaya uli kumudzi kaya uli kuchani kumene koko ngati mulibe ndalama mungokhala ndi anthu ndi ana awiri ngati muli mulibe njira ina yake yo yo yo yowapasa ana aja zofunikira mwana mmodzi mwana mwa ana awiri period ku china kunoko mmene ma 80s muja mpakana cha, cha pompano eh, angosiya pompano Mzimayi akangobeleka mwana mmodzi doctor uja amayikamo chani implant mmene muja osafunsa osatani mwabeleka ee mukakhale kunyumba mwezi umodzi muzabwerenso akamabwera kumutseka munthu uja sudzaberekanso doctor ndekuti pamenepopo kupanga control population using chani mphamvu za boma chifukwa choti anthu ndi osadziwa timadziwa zoti anthu akumudzi ndi zitsiru zina zake zoti basi iwo amangoganiza chani chakudya chamawa chichokera kuti mm. kubereka mwana uja ayi basi nanga titani mzi- mzimayi ali ndi mimba sakudziwanso zoti mimba imabwera bwanji kaya ti- ti- basi iwo basi kugonana kabwera mwana okay ngati sabwera mwana okay mm. mwana woti sakumfuna nkomwe koma akhala naye kudalira chani malo alibe kanyumba kena kake kuti basi anthu akumwa dzimadzi za mtithaphwi moyo wawo wonse sangasunthe kuti apite pamwamba iyayi kuchokera mmene kale kale akakhala ndi njinga ndiye kuti afikapo mm? sakuthanso kulima olo sakuziwa zoti kuti tikolole chimanga chambiri tipange chani fetereza akudaliranso boma ndiye zimene zikuti zikutipanga enafe amene tikungokhala amene tikudulidwa misonkhofe mm. anthu panopa atauni akudandaula misonkho yachani ya magalimoto why misonkho izipita kuchani ku fertilizer subsidy azungu ndekuti tikungowalemera tikapita kunja kuti sitikusiya kupempha kodi zimenezi tipitirira nazo mpakana litiro tikufunika agenda yochepetsa chiwerengero cha anthu chifukwa panopa nde tanyanya tachulukana pali kanyimbo kena kakale eh, tachulukana kacha Mm, a population services international sindikuziwa zoti aku- a psi akupanga akupanga chani sindikuziwa zoti ku ku ministry of health nkhani imeneyi amayiona bwanji sindikuziwa zoti achina chakwerachi akakhala mmameeting awo amaganiza bwanji Mm, kungoona ngati mavoti akwati kuno tachuluka ndekuti kunyongwe mcp ndekuti a dpp nawaza kwa goliati kuli ana ndekuti kumene kuli dpp boma iya tiyende yambe kupanga zinthu zoti zithandize ifeyo panopa amwene kumuzi kwa ineyo nsomba zinatha kale kale pacha ma 90s tikapita kumuzi amangopita ndi, ndi, ndi, ndi, ndi nete kuzunguliza ka- kamalo kenake ali, ali pa mtunda kukoka kukoka zinsomba zambirimbiri zina kungogwira ndi manja kumakhala chambo amwene cha chonchi chachikulu koma panopa amwene iyi no Mm. akampango mpasa ndetu uka- ukapeza imodzi pakana panopa ngati chi- chi- chinkunga chija ugwira imodzi pakana pa social media aliyense kupenga nazo chifukwa choti nyama zakuthengo panopa zinache- zinacheperatu eh? panopa ndi munamvapo kuti kuti amayendesa galimoto usiku agunda kalulu no zinthu zinatha panopa ku- kuti muone mfulu akuyenda pa- munsewu ayi amwene mm? kumudzi kwathuko ndi anankalidza omwe panopa amwene kalekale uja anthu amalumidwatu koma panopa bwa mm, zinthu zinachepa mitengo nde ikudulidwa amwene kuyang'ana ku bangwe kakaphiri kakubangwe zero phiri lakumula lakuchani lakundirande kulibe ndi timitengo nde kusoche kupezeka kuti kukabwera chani ah, ah, napolo ndi kuti anthu akufa ambiri chifukwa cha zimenezoso anthu eye kudulidwa mitengo makala chifukwa choti kumalawi kuno palibe munthu mmodzi amene ali ndi nkhalango yake yake Mm. koma aliyense mtown akugwiritsa ntchito makala mukuona ngati makala aku- akuchokera kuti nde boma silikuziwa zazoti ayayayi ukama- ukama- ukama- ukamayendesa makala tigwira iweyo tigwiranso galimoto yako okay nangano anthu amtauni olo apolisiwo olo akuforestiwo akuphikira chani timagesi take sitokwanisanso kuphikira todulaso anthu masalis ndiye tikuona ngati kuti tikupita kuti tikuona ngati kuti tikupita kuti tikupanga chani ndiye zaka 59 zakuzilamulira patokha sitinayambebe kuzilamulira patokha tiyeni tiyambe ndi chinthu chimodzi chimene chikupangisa mavuto athu ambirimbiri chiwerengero chichepe chichepa bwanji kukufunika anthu ma mp lembani ma bill mm, kaya wina afuna kaya safuna koma tipange zinthu zoti zithandize dziko zinthu zoti zithandize dziko chifukwa sitikufuna kukhala mdziko loti anthu akungophana panopana mwene kuti or kuthandizana zinasiya kale kale zija zoti kuyendesa galimoto pa msewu wapeza munthu wina akakuyimitsa galimoto kuti mthandize kale kale paja zimakhala normal mm. Ah, mayamvano ndekuti panopa akupha akupha kagalimoto or wantchito wako yomweyi chifukwa choti anthu achulukana akungopanga zoti chani zawo ziyende katangale ndikuli katangale chifukwa choti aliyense ufuna azimangire kena kake ka- ka- ka- kakaso kake mm. aliyense ndekuti fuck them fuck them i'm doing my own thing yeah tiyeni tiyambe fixing this country and poyambira kuti dziko litikhonze ndi pa chiwerengero musamapange izizi za kumtundu tiberekane aa dziko ili linatukuka chifukwa choti ili ndi anthu eh linatukuka chifukwa chili ndi anthu koma ali, ali ndi maplani osati achina achina apm ndi chakwera maplani maplani ake ati mwana wanga apite ku london uyu alamu wanga apite ku- ku embassy Uyu- ineyo ineyo ndi ndi mapulani ake amenewo kulibe olo munthu wina ake kubwera ndi ref- marifomu mu document ya marifomu ndi- ndikuona ngati mulibe the issue yopanga deal ndi izizi amene ukakhala chani show ya ulere pamasintha paja ndi kumakhala achinyamata ukamayenda muchitawira muja ndekuti anyamata chonchi cha ma 4 skulu zero eh? skill zero or to kucheka matala ba sakuziwa mm? kuti nde apanga chani anthu akuthamangira ma 20 30 ndekuti pa its easy kuti anthu ayambe uhule ma drugs kupanga zinthu zina zake zosakhala bwino chifukwa chokuti chiwerengero chachulukana ndiye ndikupanga propose ndiku propose ndi chani kodi mchichewa anyway tiyambe kuchepetsa chiwerengero cha anthu chifukwa no sizowona ayi ndine morton baghaya bryce mhango chindere cha mnyumba mkati tionanenso mu video ina achimwene anyway Ah, yesaya